ọkwa mmadụ bụ arụsị Okay. Oh. ọ ndị ochie ochie nọ n'ala ọkwanụ ha bụ arụsị ọfọ wụkwanụ baịbụl a Okay. ndị ọkụ- ụka wụ baịbụl ogu ogu tọrọ ọfọ ọfọ tọ baịbụl baịbụl bụ ihe ndị ụka mere mana onye ji ọfọ agaghị eme ihe ọjọọ mana onye ji baịbụl ji eti ọgwụ na baịbụl jewara ụka onye o ji eme ezi enyi Maazị biko ị nwere ike ịkọwatara ihe bụ arụsị ihe bụ arụsị ị nwere ike ị nwere ike ịkọwatara anyị alụsị maka ndị- oke maazị ana ịma abịa na abịa na ala Igbo maọbụ abịa na chọọchị ikwutekwanụ okwu arụsị maọbụ ife onye na-aga o- ife onye na-eme omenala ehe he dị nesi na a ga-asị onye a na-ekpeziri arụsị onye a na-agwọzi ọgwụ biko maazị o nwee ihe ị nwere ike ịkọwatara anyị ka ndị na-ekirikwa vidiyo aghọta ihe gbasatara em omenala Igbo a na-abịakwa na omenala Igbo nwaanyị ga-eme ka ha pụkwa ịkpọ arụsị amarọ m o nwee ihe i nwere ike ịkọwa ka ndị na-ekiri m wee ghọta na gịnị bụ arụsị arụsị Mm, abụghị ihe ọjọọ arụsị abụghị amụsụ arụsị ọnọkwa ọkwa mmadụ bụ arụsị okay ọ ọ ndị ochie ochie nọ n'ala ọkwanụ ha bụ arụsị maka i were ọjị bịa kwuo n'okwu o mere ya kwuo mere ọjị- ma ọjị ma ngwu ka ị na-anụ Eh, akwụ ah, ngwụ. yes, amacha m Ma ọjị ilike mara ahụ, ha. ihe ndị ochie ochie ji hiwe obi Mhm. ọ ya bụ arụsị and na okwu a na-ekwucha ha anyị ekwukọ kwukọcha kwuo okwu a kwe tụọ ya ihe a ọfọ ọfọ bụ arụsị maka na ọ bụrụ na e mee ihe ọjọọ anyị na-akpọgasị aka wepụta ọfọ ka unu ewere gbaa ndụ ọfọ nna onye a ọfọ wụkwanụ baịbụl a Ka ya ndị ọkụ ụka wụ baịbụl ogu ogu tọrọ ọfọ ọfọ tọ baịbụl baịbụl bụ ihe ndị ụka mere mana onye ji ọfọ agaghị eme ihe ọjọọ mana onye ji baịbụl ji eti ọgwụ na baịbụl jewara ụka onye o ji eme ezi enyi mana onye ji ọ- ji ọfọ agaghị eme ihe ọjọọ o mee ihe ọjọọ abanị abụọ ọzọ agụọ onye ahụ nwụọ mana onye ji baịbụl je na-arụ ala na-akpagharị ọ ihe edere ede oke ya wụ maazị em, onye nkọwa gị bụ na arụsị abụghị ihe ọjọọ mba Nọ- arụsị enweghị ndị nna nna obe anyị. obodo enweghị arụsị Mma achọrọ m ka ị kọwaa eh, ka ndị mmadụ wee ghọtakwa na e kwukwanụ okwu arụsị ha echesi nnọọ ihe ọ bụ ihe ọjọọ ọjọọ ma ọ o bụ meghị nọọ- obodo obodo ọbụla ha ma vileji ọbụla nwere arụsị buru ha bịa arụsị nna ha buru bata Ee, maazị e dịka anyị na-ekiri na soshal midia maọbụ ị nọ na asị na m na-akpọ ihe dịka onye ụkọchukwu maọbụ ndị echiri echi na ụzọ ụka a sị na onye ahụ ga-aga gbaa arụsị ọkụ maọbụ o bucha ihe ndị nna nna ihe na ihe buru ya gaa gbaa ya ọkụ maọbụ tụfuo ya maazị ndị na-eme ihe dị otu ahụ eziokwu ha- ihe a ha gbara ọkụ ọ nwụgo final and ndị na-eme ihe ahụ kedu nọ ọ na- onye- ihe ahụ a gbara ọkụ anwụhụ maka na mmadụ na a na-ekwu okwu ha etu a ji ekwu okwu ọtụtụre a sị na ọ nwụọla e buru nie Mhm. ọ anụ ahụ ka e niri Okay. e nihu mmụọ mmụọ pụrụ apụ mmụọ onye a maka ọ bụrụ ndị na-afụ ụzọ once e buru mmadụ tii n'ini ọ ka ya anọbe ya mana e were ha ya tii n'ini ọ kwụrụ na nkọnkọ e kpochichaa ini ụnụ tụghawa azụ na-apụ o sorokwa ụnụ na-apụ ihe ọ ga-anọ ebe ahụ ihe ọ ga-anọ ebe ahụ mkpụrụ abalị atọ before ọ jewere ebe sọrọ ya na ji emezighị ihe mbịarute ọ pụọ abroad abroad ka a na-apụ okay em, maazị na nkọwa gị na-abụ ya wụ ndị a na-eme ọ- ha ha eburugo arụsị ha agba nụ ya ọkụ ma ha alụsị emebisi alụ- n'ego alụsị ajịja akpa n'isi gbokpogbo mebe ndị ahụ family ya mere ihe a wee jee chụdụso ndị a gbara gbara arụsị ahụ ọkụ o mee oke oke gbara ya nụ ihe sọ ya mee na ha nwụcha ma ezinụlọ ha nwụcha ya wụ na nkọwa gị bụ na ndị maka ndị na-eche na em e buru ihe dịka arụsị agba agba ọkụ ya wụ anya a na-emegharị anya i confuse as confuse ma confuse mmadụ ha emeghị ihe mmụọ apụ mgbe a sị ị na-eme ya, mmụọ mmụọ dọ na ya pụọ apụgo ya wụ okpokoro ihe nke okpokoro ka ị na-agba ọkụ ị gbachatụ ya ọkụ mgbe wee nata result ya mana ee ọ pastọ ahụ gbara ihe ahụ ọkụ ma ọ fada ahụ ma onye onye ahụ onye ụkọchukwu ahụ gbara ya ọ ya ka arụsị a ya-abịa me- merụ ahụ ka ezinụlọ ahụ kedu ihe onye anụ- onye arụsị ga-emerụ ahụ ọkpọnya ndị ahụ ụkọchukwu ahụ na-agba nụ ọ ya ka o ji ha emete ha anya maka ọgwụ nyere ha ya Oh. onye ahụ laala onye ahụ na n'aka ndị ilo onye ahụ laala ụlọkọ laala alakwa ụka ọma okay ya wụ hmm, amụtakwa m ezigbo ihe taa hmm. ya wụ maazị nkọwa gị bụ na oge a na-abịa sị na a gbara arụsị gbaa arụsị ọkụ o nwere ihe gbasatara pastọ ma ọ bụ ọ ndị ezinụlọ a ka arụsị ya-abịa mebi maka e nwere ndị pastọ na-eburu ya jiri were ihe rụbazi ihe a chọrọ ịrụ ya rụzi ya arụsị ahụ nyekwu ya ihe anyị na-enye ọrụ ya na ya nọrụzi ọrụ ọrụ ọ ya na pastọ na-ahụ ụzọ Hmm. ka mmadụ na-edere mma ihe ndị ọ Ọ ya na na-agazi ka pastọ ha na-ahụ ime ụzọ. mistake pastọ omenala akụhụ agaghị afụ ụzọ onye pastọ ọbụla nna ya wụ dibịa Mm. ma o mee mmụọ kụrụ ya nụ ọ ga mee pastọ ọhụụ, ọ gaghị emeli ya ihe ọ ga na-eme ọ gaghị afụ ụzọ ma onye gwọba ndị mmadụ onye nna ya wụ dibịa ma mmụọ dibịa nna ya bụ ụkụrụ ọya nwere ọ- fada a na-agwọ ụzọ ọṅụṅụ gwa gị ya mee fada ya ji atụrụ ndị aja a mee nka ndị na-agwọ ọya wụ etiwuze nke a baa na chọọchị Okay. Hmm. nna Ọ bụkwa obere ihe.